Moni, ndine Jack. Nde nkhani yathu ya lero ikutitengera ku South Africa, ku Durban, mu chaka cha 2024. Nkhani yake ikhala yaifupi, komabe chakumwa mukhoza kugwira. Tiyeni ticheze. Azimayi awiri mukuwaonawa maina awo ndi Anele Mbokazi ndi Sizipho Gabisa. Sizipho anali pharmacist koma anali oti ali mwana akadali teenager anabereka mwana onena kuti amampanga raise yekha anali single mom koma anakwanitsa kunena kuti angakhale anapanga zimenezo anabwereranso kusukulu nikupanga maphunziro ake mpaka kupanga graduate kusanduka pharmacist amagwira ntchito ku chipatala ku Durban naye Anele Mbokazi uyu anali ndi zaka 29 mu 2024 ndipo nayenso anapezeka kuti anabereka mwana msangamsanga koma anabwereranso ku sukulu naye anakapanga nursing kumaliza nkukhala nurse amagwira ntchito ku private hospital azimayi awiriwa anali ma single mothers oti ma professionals azi ntchito zawo zabwinobwino komanso anali ma best friends nde mu august 2024 akuti awiriwa anapita ku function eti traditional function ku durban komweko ndi ali kumeneko anakumana ndi azibambo awiri. Wina anali Lungani Mtethwa wa zaka 31 pamene wina anali Sandile Chili. Eti tsono anthu awiriwa amawasilira atsikanawo. Eti makamaka Mtethwa akuti amafuna Anele ndi anasinthana manambala. Eti anasinthana manambala kuti azichezerana. Ndi Mtethwa uja anayamba kupitiriza kumacheza ndi Anele. Eti kenako kucheza kutakoma anagwirizana kuti akumane. anayitana kuti ati tikakumane tikadye kwina kwake ndi akuti anele ananena kuti okay ndibwera koma sindibwera ndekha ndibwera ndi sizipho chifukwa chonena kuti amadziwa kuti nzake uja amafuna sizipho sandile kuti amakhala ngati kuti azibambo awiri mmodzi afuna mkazi wina wina afuna winayo nde anthu anagwirizana kuti "Ah, chabwino tikumana nde kungophatikizapo kuti Lungani Mtethwayu bambo amamufuna Aneleyu anali onena kuti anali okwatira kukwatira osatinso mkazi mmodzi koma anali okwatira akazi atatu eti ati anali ndi ananso 6 zonsezo Anele samadziwa. Mtethwa anamuuza Anele kuti iyeyo ndi forex trader nde anatani anawatengadi atsikana awiriwa Mtethwa uja pa galimoto yake Mercedes Benz anatenga akuti ananyamuka kupita kukamutenga bambo wina uja Sandile Chili. Munjira akuti Mtethwa anayima kupita mu bottle store kukagula mowa. Anagula ati Heineken, Hennessy nkuyamba kumamweratu eti kumamwa uku akupita ulendo wawo. Nde anapitadi pamalo pena anakhala. anadya ndi kumwa. Akuti chilichonse amagula anali Mtethwa uja. Akuti macheza atakoma, anapezeka kuti Mtethwa ananena kuti ah, tiyeni tipiteni kutiko ku hotelo tibuke rumu tikachezenso kumeneko. Nde ati asikana aja anakhala ngati sanali shuwa. Kenako mmodzi ananena kuti ah, ineyo ndikupita ku ntchito mawa. nzangayi sakupita ntchito nde ndikuyenera kubwerera sindikuyenera kupita kukagona ku room kulikonse nde azibambo aja ananena kuti a usadandaula tikutanini tikakutulani nde ati anatenganadi anapita ku the raya hotel eti kuphatikizanso kuti bambo winayo chili analinso kuti wangopanga kumene ukwati nthawi imeneyi nde ati anafika mu hotel room muja kuti azipitiliza kumamwa kumacheza kenako anele anayamba kunena kuti yayi tiyeni tizipitani eti kwada nde azibambo aja samafuna kuti iwo aja azipita ndeyo iwo aja amati mesa tagwirizana kale kunena kuti tizipita iwo aja ali yayi tiyeni tizichezani beni chanichani nde akuti Anele anapanga pretend ngati kuti pabwera foni pa, pa foni pake kukhala ngati akuyankha foni ija kunena kuti ii chabwino ndikubwera pompano pompano nkuwauza anthu aja kuti ndalandira foni ya emergency brother wanga amumanga kaya amatani pansewu ndikuyenera kuthamanga ndikaone kuti zili bwanji ndiye kuti Mtethwa anapsa mtima kwambiri kukhala ngati amadziwa kuti akunama angofuna kuti adzitani adzipita ndiye ati ananena kuti okay chabwino tiyeni tikakutanini tikakusiyani ndiye ati anatenga atsikana awiriwa analowa mgalimoto muja chilinso naye analowa mgalimoto koma ati chili ama- anamwa mowa kwambiri nde anakhala ngati kuti wapanga blackout mgalimoto momwemo kenako next day pa social media panangoyamba kutuluka zithunzi anthu akutulutsa zithunzi kunena kuti atsikana awiri apezeka ataomberedwa m'mitu anawapeza ku kenville ku durban eti abale awo anachita kuonera pa social media atangomva kuti akuti azimayi awiritu aomberedwa samadziwa nkomwe iwo akati akayang'ane pa social media ati ndani akuti aomberedwawo akukapeza ena mwana wawo enanso mwana wawo anthu kuyamba kulira kuti "Ah, zakhala bwanji anali kuti zatani eti apolisi ndikuyamba kufufuza kunena kuti chachitika nchani kuti azimayi awiriwa akapezeke kuti ali m'mbali mwa msewu onse aombera m'mutu. Mpakana anapeza ma clues onse nanga si ku hotel anapita kuja, ku restaurant anapita kuja, anam'gwira ndani? Mtethwa ndi Chili. Koyamba onse amakana kuti sitikuzidziwa, sitikudziwapo kanthu. Kenako Chili anatopa n'kukana, ananena kuti, Ayi, ineyo sindinalakwe kalikonse. Ine ndinena zomwe ndinaona. Chili n'kufotokoza, anafotokoza m'khoti kunena kuti atsikanawa tinawatenga tinapita nawo mu room koma amafuna adzipita samafuna kuti agone ku roomko nde mtethwa anaoneka kuti wakwiya nazo kwambiri ati kukwiya kwa mtethwa kwambiri kunali kunena kuti ndagula mowa onsewu ndadyesa zakudya zonsezi nde afuna azipita amaona ngati kuti mwina akhala malipiro akagona ku roomko eti nde fairo anakakamira anawatenga nde Chilli anakhala ngati wapanga blackout nde ati anazadzidzimuka chilli kuja pena pake nkunena kuti afuna akakodze anamuuza nzake mtethwayo nde mtethwa anaima galimoto ija kuti okay chabwino anapeza pena pake panali toilet chilli ndikutuluka kupita kumwe kunali toilet ati ali ku toilet kuja anamva kuombera mifuti ma gunshot awiri iye uja kututumuka kuti ndi chani sound ikuchokera ku galimoto wachoka kuja akuti atanyamuka kubwerera anapeza azimayi awiri aja awomberedwa mmitu pambali pa msewu, mfuti ili m'manja mwa Mtethwa. Ananyamuka basi onse awiri kumatani, kumapita. Ndiye iye ananena kuti ine ndinali nditaledzera, koma zomwe ndikukumbukira zinachitika ndi zimenezozo. Ndi mlandu chinafa kwa ndani? Chinafa kwa mtethwa. Pamenepo Mtethwa anatani, anavomera kuti chabwinodi ndinapsa mtima. Iwo anangodyaidya zakudya zanga nkumanena kuti afuna azipita, nkuyamba kupepesa, kuwapepesa. kupepesa ma family za azimayiwo kunena kuti mundikhululukire ineyo ndili ndi akazi atatu oti ndidyetse ndili ndi ana sikisi komanso ndimasamala amayi anga mukandimanga ndiye azadyesa anthuwa ndani eti koma mtethwa anapezeka olakwa pa mlanduwu pamene chili anasanduka state witness anakhala mboni ya boma koma chomvetsa chisoni kwambiri nchonenanso kuti aside from kunena kuti kuwapha atsikana for no reason at all anthu alimbikira moyo mwawo atani kungowaombera just like that chifukwa chonena kuti sakufuna afuna azipita ku nyumba anapatsidwa sentence ya 25 years in prison miyoyo iwiri ndi anthu anakhumudwa nazo kwambiri koma i don't know dzigamulo dza ku south africa kuti dzimatani koma ndi mmene anathera Anele ndi Zizipho anaphedwa chifukwa chonena kuti sanafune, anakana. Mvetsa chisoni kwambiri koma iyo ndi part of nkhani zomwe zimagwa ku South Africa za femicide. Zikomo kwambiri.